Anw ka Ala ye kantigi ye a falen bɛ kanuya la. Pâques nous rappelle cet amour et cette fidélité inébranlable. Paki bɛ anw hakili jigin o kanuya ani o kantigiya la mun tɛ yɔgɔyɔgɔ. Et en me tenant devant vous ce, ce soir, je suis, je suis dans la joie parce que Jésus-Christ a été notre Pâques. Ne aw ɲɛfɛ eh, wula in na n nisɔndiyalen don ka d'a kan Yesu Krista anw ka paki ale ɲɛnaman don vsi la de son kɛ segu ppos pantan seurasiww de sɛmine ɛ ma fɛ an ka tɛmɛ sira minnu fɛ ni tile saba in kɔnɔ bɛ na o ɲɛfɔw ye sisan sesuwa'zalɛ fɔra an san su tɛ bila sinfi kasi de la fɛ de pa wula in na an bɛ paki kɔrɔ ye mun ye kalan mɛn na sinsin o kan o ye kalan bolofa dɔ ye Et Dieu voulant, demain nous allons parler de l'importance du sang de Jésus-Christ. Eh, ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ kuma kalansen mun kan o ye Yesu Krista joli nafa ye. Et le vendredi, je terminerai avec 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Eh, ani ka laban sa jumadon n bɛna laban ni kalansen mun ye

Ani n b'a fɛ ka aw bɛɛ lajɛlen lajija aw ka se k'aw sen don o sun na dans le livre d'exode il dit que le peuple a crié et Dieu a entendu leur voix et à partir de là est venue leur libération ɛɛ an b'a ye exode kitabu la a bɛ fɔ ko ɛɛ jama ye kulekanba bɔ Ala ye o kulekan mɛn ni o tun ye deli kulekanw ye ani u ee tilali u kunmabɔli bɔra o de la et le vendredi dans l'esprit de dans la pensée de Pâques nous aimerons crier à notre Dieu au sujet de notre nation

An na pɛrɛnkan bɔ ka ɲɛsin ka an ka ala ma an ka jamana ka gɛlɛya kan ani egiliz fana ɲɛ taga ko kun kan don dɔrɔndi ninnuti de la aliz apɛ lapreti kasi kɔrɔ ye jumadon an bɛ o sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ni wadu banna mɛ semafɛw' kɛ pɛresi san

ka ɲɛsin ala ma k'a fɔ ko ale kelen pe de bɛ se ka an ka cogoyaw yɛlɛma alors je vous encouragerai vraiment dans ce sens là eh, n bɛ aw bɛɛ lajɛlen jija o sira kan nous ne pouvons pas parler de Pâques sans nous référer à ses racines dans l'ancien testament et dans la culture juive eh, an tɛ se ka paki ko fɔ cogo si la ni an ma a daminɛ lajɛ a tariku yɛrɛ a ko daminɛna cogo min na eh, yahutuw ka ɲɛnamaya kɔnɔ

Kitabu la hakili tun b'o la. Donc ce soir nous allons parler plus de la signification de la fête de Pâques. Ɛ wula in na Pâques yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye kalan bɛna sinsin o de kan. Nous n'allons pas pouvoir entrer dans tous les détails. An tɛna se ka don a so misɛnnin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Nous serons obligés de sauter des aspects pour qu'on puisse avoir néanmoins le minimum. Ɛ an bɛna pan a yɔrɔ dɔw kunna ɛ walisa an ka se ka ɛ mun ye a a kumabaw ye an ka se k'o o sɔrɔ. Donc le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la signification de la fête de Pâques. Kalansen mun an bɛna o sɔrɔ bi o ye Pâques seli yɛrɛ Pâques yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye an bɛna o de kalan bi. Pourquoi nous plonger dans nos racines? Munna an bɛ segin ka taa an ka kɔrɔlenw na jujɔn na? Romains chapitre 11. Romainkaw sura tan ni kelen. Les versets 16 à 18. Verset tan ni wɔɔrɔ ka se tan ni seegin ma. Qui dit ceci.

a ye kɛ to an ka sɔrɔ an ka yɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ala ka kuma kɔnɔ rɔmɛkaw sura tan ni kelen verse tan ni wɔɔrɔ ka se tan ani seegin ma ni sumankun sumankun fɔlɔ dira ala ma a tɔw fana ka senu ni jiri dili dira ala ma a bolow fana ka senu

sanga ni i bɔcogo ye e min kun bɛ jate i n'a e mun bɛ jate i n'a fɔ ko olivier jiribolo dunan. tu as été greffé à leur place. mun tun ye kungo kɔnɔ olivier sun ye ni i nɔrɔla o bolo tɔw cɛma. et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. i ni olu ka jɛ. Si nous faisons partie du plan de Dieu par l'alliance avec nous, avec, avec en Jésus-Christ, eh, ni anw kɛra eh, ala ka eh, laɲini kɔnɔna ye eh, ala ka kolaɲini kɔnɔna ye ka sabu kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yesu krista la nos racines spirituelles sont liées avec son peuple de l'alliance. eh, anw Dili ni ta fan fɛ o kɔni an dili bɛ sɔrɔ zralidenw na olu minnu kɛra layiuru siya ye nu de tusu ninnuurapele senla an tan kɛ kɛlɛti an kan ka hakili jigin la waati bɛɛ lajɛlen minnu kɛra dabaa ye ee an seke kɔsɛ lafifɛ de ba tun de niu plɔnse dalasi pfɔ de la kiiritisu de la tɛ saba minnu ye pakiseli ye an kan ka waati bɛɛ lajɛlen na k'an kɔfi ka kɔrɔlenw lajɛ ka kɛɲɛ ni Idalidenw ka tariku cogoya ye dabɔ la de pa la la eptan dez e dɔgɔ osi kun n'u la kiiric a fɔlɔ minnu ye paki seli ye ale ye seli pelepele ani seli nafamaba ye yahutu cɛ a kan ka kɛ o cogoya fana na anw dabaa cɛ sɛ in de sɛ kiti ci sɛrasin porof tali sodi peptise nin seli kɔni ale kɔni ju bɛɛ bɛ bɔ Ala ka jama ka kɔrɔlenw na a ka tariku kɔnɔna na. Et la Pâque fait partie de cette série de grandes fêtes instituées par Dieu pour le peuple d'Israël. Ani Pâque kɛra eh, ɲɛnajɛ ye mun ni a sigira eh, Ala fɛ a ka jama Israɛldenw ye. Que le peuple est appelé à commémorer chaque année selon la volonté de Eh, Dieu. K'a ɲini eh, jama fɛ u ka o seli kɛ san o san ka hakililajigi kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye. Et ce sont des moments où le peuple est à l'arrêt pour rendre Pour rencontrer son Dieu, pour se réjouir dans sa présence. Eh, o wagati de Ala ka jama bɛ jɔ ni ka miiri eh, Ala ɲɛkɔrɔ ani ka miiri a ka kɔrɔlenw na ni ka u yɛrɛ kalifa a ma. et se rappeler dans le cadre de l'alliance ce qu'il a fait pour eux. Ni ka u hakili jigin eh, layidu kɔnɔna na a ye fɛn o fɛn kɛ u ye. Donc dans ces grandes fêtes, il y a la fête de Pâques. Ɛ nin ɲɛnajɛbaw la paki seli bɛ tɛmɛkan seli bɛ o la o zp fɛ deprlinna a bɛ fɔ o ɲɛnajɛw de ma ko taama ɲɛnajɛw taama selieli sonsan tɛ fɛn tsuman ye seliw don minnu ni nisɔndiya b'a kɔnɔ ɲɛnajɛba b'a kɔnɔ sɔntu
o seli saba de bɛ se kɔnɔ bɛ lafifɛ de pe sa k'i ye pa ani bolo kisedu o ma de ma se a Ɛɛ a bɛ fɔ min ma ko pesa ni o ye pakisɛ selieli fana ye buru fɛ yen nɔ o bɛ kɛ abiri kalo mɛ kalo ni abiri kalo mari kalo ani abiri kalo la dɛsɛ garanfɛ ppsi kɔmi bɛsela fɔ dese kɔnɔ bɛ la de sa k'i ye kɔn tɛ kɔ Ɛɛ ani ɲɛnajɛ filanan min fana ni belebele filanan min fana ni yahutuw b'o kɛ o ɲɛnajɛ o ye Pantekɔti ye et ça c'est le mois de mai et juin o bɛ kɛ mai kalo la ani juin kalo yɔrɔ la ensuite il y a la fête de Soukkot la fête des cabanes la fête du tabernacle o kɔfɛ gakɔrɔsigi seli fana o bɛ yen nɔ qui est en, qui se déroule en septembre et en octobre. O bɛ kɛ eh, septembre kalo ni octobre kalo yɔrɔ la. Ces fêtes sont instituées dans la parole de Dieu à perpétuité. O eh, ɲɛnajɛ ninnu sɛbɛnlen bɛ Ala ka kuma kɔnɔ ni ka o wajibiya badabada. Que le peuple de l'alliance, que ça soit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, doivent fêter avec dans une attitude O ka kɛ layidu kɔrɔ siya ye walima layidu kɔrɔ kura siya o a bɛ ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ k'a wajibiya u kan u ka o ɲɛnajɛw kɛ ni nisɔndiya ye toutes ces fêtes sont des fêtes joyeuses nin ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya wagatiw ye dont la célébration durait quelques jours min ni a ɲɛnajɛw a tun bɛ kɛ tile damadamani kɔnɔ

Ɛɛ an ye nin ɲɛnajɛ minnu bɛɛ fɔ ɲɛnajɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ o kɛrɛfɛ nka n bɛ sinsin nin kumaba saba de kan toutes ces fêtes qui apparaissent dans l'Ancien Testament nos racines chrétiennes sont des fêtes de la communauté ɛɛ nin ɲɛnajɛ fɛn o fɛn na a bɛ fɔ layidu kɔrɔ kɔnɔna na O minnu ni anw yɛrɛ dili bɛ bɔ ye nɔ o bɛɛ lajɛlen y'an ka ɲɛnajɛw ye
bila in kɔni bɛna kuma dɔ fɔ a bɛ bala la
pati de suti an bɛ a ye k'a fɔ ko ɲɛnajɛ kɔni ale tɛ ɲɛnajɛ la ɲɛnajɛ minnu ni o fɔra ala ka kuma kɔnɔ su de pti n'o pati de suti

Ɛɛ mais o kuma kɔni an b'o dɛn kɛrɛfɛ fɔlɔ an bɛ se ka kuma o kan kɔfɛ. Donc la fête, la Pâque est la elle est la principale est la principale fête de la communauté juive et chrétienne à laquelle nous devons donner plus d'importance que la fête de Noël. Tɛmɛnkan seli kɔni ale ye seliba ye ni a ka bon yahutuw bolo a ka bon dannabaaw fana bolo an ka kan ka ba don o de la kosɛbɛ. Parce que nous sommes un peuple qui veut vivre à la soumission de notre Dieu, mais en obéissant à sa parole également. Eh, anw ye eh, jama ye jama mun ni an b'a fɛ ka ɲɛnamaya ka kolo Ala ka kuma ye ni ka a kan minɛ. Donc nous voulons vivre ce que la parole de Dieu dit. Eh, an b'a fɛ ka ɲɛnamaya Ala ka kuma bɛ mun fɔ ka ɲɛnamaya ni o ye. Mais aujourd'hui nous vivons autre chose que ce que la parole de Dieu a dit. Nka bi an bɛ ɲɛnamaya ni fɛn wɛrɛ ye mun ni Ala ka kuma ka eh, fɔta tɛ kelen ye. C'est à nous de réfléchir à cela. Anw de ka kan ka miiri o la. Parce que Dieu a institué les choses pour qu'on puisse l'honorer. Ka d'a kan Ala ye kow sigi sen kan walasa an ka se ka nɔɔrɔ d'a kan. Dieu a institué ces fêtes pour que nous puissions nous rappeler ce qu'il a fait pour nous à partir du peuple d'Israël jusqu'à nous en tant que chrétiens en Jésus-Christ. Eh, Ala ye nin seliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa an ka se ka miiri ka taasi a ye fɛn o fɛn kɛ an ye k'a daminɛ kabi Israɛldenw na ka na se dannabaa anw dannabaaw ma bi.

de ce qui a été institué par Dieu. Ka d'a kan daminɛ de la an bɛ se k'a dɔn a ko fɔra hukumu mun kɔnɔ k'a faamuya a kiraya hakilina kɔnɔna na ka ɲɛ. Et cela s'est fait à travers un seul peuple, le peuple d'Israël. Ani o kɛra eh, jama kelen de fɛ Ala ka jama ni o ye Israɛl eh, denw ye. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas occulter nos racines juives en tant qu'Église de Jésus-Christ. Madenw anw tɛ se ka an yɛrɛ bɔ anw jujj na ni o ye yahutuw ka siya ye o minnu ye kɛra an bɔ yɔrɔ ye pa que ko dan tu se k'i fɛ ka da a kan ala bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɔni o bɛɛ lajɛlen da kelen don seurue preme anur u la tuuru fila pada la bi se tu dalen dɛsɛp o de kosɔn ɛɛ paki seli bɛ fɔ yɔrɔ fɔlɔ min na ala ka kuma kɔnɔ o bɛ sɔrɔ exode sura tan ani fila la Et je vais demander à Moumouni de nous lire en Bambara. an bɛna a yɔrɔ kalan Du verset 1 à verset 3. Il est bon qu'on puisse se plonger dans ces racines-là pour bien comprendre ce que nous sommes en train de fêter cette semaine jusqu'à dimanche. a nafan ka bon an ka a lajɛ jujɔn na ka a faamuya ɛɛ walisa an ka se ka a tɔ faamuya an bɛna fɛn o fɛn kɛ tile damadama in kɔnɔ Exode 12.
Exode 12 verset 1 à 13. Exode sura tan ni fila verset kelen ka se tan ani saba ma an k'a kalan ɲɔgɔn fɛ matigi kumana musa ni aron fɛ misira jamana la a ko nin kalo na kɛ aw ka kalo fɔlɔ ye a na kɛ aw ka san daminɛ kalo ye aw ka kuma israɛl jama bɛɛ fɛ k'a fɔ u ye ko nin kalo tile tannan don u bɛɛ kelen kelen ka sagadenw minɛ u ka gwaw ye gwa kelen sagaden kelen ni gwa ka dɔgɔ sagaden ma a ni a kɛrɛfɛ gwa ka jɛ sagaden kelen na ka kɛɲɛ ni u ka mɔgɔw dama ye sagaden na jate ka kɛɲɛ ni mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ka dumuni ye aw ka san kelen sagajigi Fiɲɛtan wala san kelen bakɔrɔ fiɲɛtan minɛ aw ka o mara fɔ nin kalo tile tan ni naaninan don israɛl jama bɛɛ ka o faga tilebinda fɛ u bɛ saga dun so minnu kɔnɔ u ka joli ta ka o seri seri o so da la kondojiriw fila ani a bonda sanfɛ jiri kan u ka saga sogo wusulen ni buru funubali ani nakɔ ɲugu kunaman dun o su yɛrɛ la aw kana a mɔbali dun wala a balabalalen ji la nka aw k'a wusu tasuma la a kunkolo ni a sen ni a kɔnɔfɛnw a tɔ si kana si ni a tɔ sira aw ka o jeni ni tasuma ye sɔgɔmada fɛ aw cɛ sirilen sabaratigi beretigi k'a dun k'a dun teliya la o ye matigi ka tɛmɛkan seli ye o su yɛrɛ o su yɛrɛ la ne na misira jamana yaala ne na misirakaw den fɔlɔ bɛɛ faga k'a daminɛ mɔgɔ mɔgɔw la ka taa bila baganw la ne na jalaki tɔɔrɔ bin misira batofɛnw bɛɛ kan ne ye matigi de ye aw na kɛ so minnu kɔnɔ o joli na kɛ aw ka taamasiyɛn ye o daw la ne na o joli ye eh, ne na o joli ye ne na tɛmɛ aw kan ni ne bɛ misira jamana gosi tuma min na fiɲɛbana si tɛna aw sɔrɔ ka aw halaki ala ka duba a ka kuma ye
Dans ce passage, nous voyons clairement l'institution du repas pas- pascal. Eh, nin sɛbɛn eh, yɔrɔ kalanta kɔnɔna na an b'a ye eh, paki dumuniko a kuma bɛ fɔ yan Il est question d'un agneau sans défaut. Eh, a bɛ fɔ yan sagajigi walima bankɔrɔ fiɲɛtan o kuma bɛ fɔ yan

Ɛɛ ni jama sen n' zalidenw ye u bɛna hɔrɔnya ka bɔ jɔnɲɛna jɔn minnu ni a kun taala sera san kɛmɛ naani ani bi saba ɲɔgɔn ko la ni o kun kɔnɔ ka fɔ kiraw fɛ
o kura y'a jira ko san kɛmɛ kɛmɛ naani ani san bi saba ɲɔgɔn sesefaa du lafa zalidenw u ka jɔn bɛ na o hakɛya de kɛ zja a bɛ dezpredi sa à Abraham. Nga Ala kun ye o fɔ ka ban eh, Ibrahima ye. Et ici, nous sommes en train d'assister à la libération du peuple de cet esclavage-là. Ani nin yɔrɔ de la, an filɛ ka a ye o jama bɛna labila cogo min na, hɔrɔnya cogo min na, an bɛ ka o de ye yan. Il dit que l'Éternel passa dans le pays pour frapper tous les habitants. A fɔra ko eh, matigi tɛmɛna o jamana kɔnɔ, Misira jamana kɔnɔ ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen gosi.

ka d' a kan a bɛ faraw ni a ka kuntigiw bɛɛ lajɛlen ni a ka dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen jɔ malo kɛnɛ de kan pa que ni suforo dɛsɛsi tari dɛju ka d' a kan misi masakɛ olu kɔni tun bɛ ka u yɛrɛ kɛ ala ye ezju e tɛ e tɛ akosi suforoete e tɛ a kosi a dɔj kɔnɔnapelelɛjuuyara Ɛɛ ani masakɛ misi sera masakɛw fana n'o faraw ye u fana tun bɛ nɔrɔ ala wɛrɛw la ala minnu ni o ye fɛn ɲɛnama ala ye ya u ale e tɛ asɛ e pakisɛsɛ jo e tɛ tu ala tun bɛ u bolo n'o ye bato fɛn wɛrɛw ye a dɔw ye ara walima a olu tun bɛ yen u tun duin olu fana olu fɛ k'olu bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na
ils considéraient que les fils qui naissaient de ces dieux Ra et Amon-Ra étaient des divinités qui devaient régner sans fin. Eh, ani o hakili la ko eh, den minnu kun bɛ bange eh, o Ra ni o Amon-Raw tile la ko olu kɔni kun na sigi ka kɛ masaya la ka to badabada

Ɛɛ den fɔlɔ fararawuna ka den fɔlɔ o tun bɛ jateminɛ i b'a fɔ ko a ka ala ka saya pur selen munna pa dike fa a ko sɛ a bɛ k' i nin k'i ba don ne sa a e fi k'ipte o fara ese fi se pereb la e tɛ diɲɛ Ɛɛ karamɔgɔsa k'a tun bɛ fɔ ko ara ni o y'o ka ala ye ko o tun bɛ ka fɔ ni masamuso dɔ ye olu tun bɛ denkɛ sɔrɔ o denkɛ o bɛ kɛ ala ye ka masaya kɛ pa que kanu kɔsa kop ni an ma kalan tɛ an t' faamuya kanu bɛ fɛnsosa kɛ diɲɛ Dieu est vraiment un Dieu féroce un Dieu sans pitié. Eh ni an b'a kalan ten an hakili la ko tiɲɛ na Ala kɔni ye Ala juguman ye Ala mun tɛ hinɛ. Qu'est-ce que Dieu va faire cette nuit-là?
Mun na Ala bɛna mun kɛ nin su fɛ? Dieu va s'attaquer au cœur même de la croyance égyptienne. Ala bɛ dankari eh, misirakaw ka dannaya yɛrɛ u dan bɛ fɛn minnu na a bɛ dankari olu yɛrɛ de sun na. Parce que ce Dieu-là était considéré comme la puissance créatrice pour les Égyptiens. Ka da kan o Ala mun ni a bɛ fɔ ko ara o kun jatelen bɛ i n'a fɔ ko sebaya mun yɛrɛ bɛ danni kɛ eh, misirakaw fɛ. Comme c'était un Dieu redoutable qui tenait la croyance des Égyptiens. Eh, o kɔni ye Ala ye Ala mun ni eh, fanga kun bɛ a la u bolo ni eh, misirakaw bɛɛ lajɛlen kun dan bɛ a la. Après avoir envoyé les neuf plaies, Dieu va s'attaquer au cœur de la croyance des Égyptiens pour montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Eh, ala kɛlen ka eh, eh, eh, ɲangata kɔnɔntɔn lase u ma ka ban a bɛ sɔrɔ ka dankari u ka eh, dannaya yɛrɛ la walasa k'a yira u la ko ale de ye sebaya bɛɛ lajɛlen tigi ye Et ce bouleversement spirituel, cette nuit-là, va amener à plier les genoux des- du, du- du- du pharaon d'Égypte devant Dieu et libérer le peuple d'Israël. o dankarilen u ka dannayafɛnw na o b'a to misira masakɛ a bɛ ɲɔngiri a don ni ka sɔn ka israɛldenw labila Mais le jugement de Dieu ne va pas toucher Israël. nka ala ka kiri ma bin israɛldenw kan Pourquoi mun na Parce que Dieu va demander l'immolation d'un agneau avec l'ax- l'aspersion de son sang sur les linteaux des portes.

sera épargné parce que par un acte de foi à cet agneau immolé. aw yɛrɛ k'a filɛ nin su dibiba kɔnɔna na eh, ni kasi bɛ eh, misirakaw ka gwaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka nin siya fitinin olu bɛ eh, tila eh, o don na fosi tɛ se kasi foyi tɛ kɛ olu ka du kɔnɔ On ne pourra pas rentrer dans tous les détails. an tɛna se ka a fɛsɛ a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre que c'est le cœur de la croyance égyptienne qui sera frappé et Israël sera épargné. par l'immolation de l'agneau et son sang aspergé. N b'a fɛ ka n kun b'a fɛ k'a fɔ aw ɲɛna fɔlɔ k'a fɔ ko nin don de dankari kɛla Misirakaw ka dannaya yɛrɛ jubaju la ani o don kelen de fana Israɛlidenw hɔrɔnyana o fɛ. Et voici ce que Dieu va dire.
Ɛ Ala bɛna mun fɔ o filɛ nin ye. Quand vous mangerez cet agneau d'un an sans défaut, il va être mangé. Ni a ye o sagaden san kelen ni a ye o dun o nɔntan san kelen n'a y'a dun. Et ça c'est tout un message, vous aurez les reins ceints.

Ni joli na kɛ tamasiɲɛ ye aw ye. Sur les maisons. Ɛɛ aw ka sow daw la. Où vous serez. Aw na kɛ so minnu kɔnɔ. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ne na o joli ye a ka so daw la, ne na tɛmɛ o sow kan. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra lorsque je frapperai l'Égypte. Ani ni o mun ɲangata mun bɛ na ka tiɲɛni kɛ Israël ee Misira jamana na, ni n ye o joli ye, n bɛ na tɛmɛ aw kan. Rappelons-nous ce soir.
An k'an hakili jigin nin na.
Que l'agneau devait être sans défaut. Ko sagaden tun ka kan ka kɛ nɔntan ye.
Et on devait en être certain, devait avoir une année d'existence. Ani a sagajigi tun kan ka san kelen bɔ. Et chaque famille devait être pourvue pour un agneau. Ani gwa bɛɛ lajɛlen kelen kelen tun kan ka sagajigi kelen kelen sɔrɔ. Et ceux qui ne peuvent pas devaient se mettre ensemble pour avoir un agneau. Ani minnu tun man ca n'u tɛ se olu tun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan gwaw tun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sagajigi kelen sɔrɔ. Et ils devaient garder l'agneau pendant quatre jours pour l'observer réellement. Si il est sans défaut ani u tun ka kan ka sagajigi mara ka tile naani kɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ a la, et l'agneau ainsi éprouvé devait être égorgé ani o sagajigi mun ni o sɛgɛsɛgɛlen o sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ o de tun bɛ faga et le sang devait être appliqué ani o joli de tun bɛ mu sodaw la.
Voilà la Pâque que Jésus lui-même a célébrée parce qu'il est de la culture juive Eh, nin paki in de eh, tɛmɛkan seli de yesu yɛrɛ ye nin ɲɛnajɛ kɛ sabu ale yɛrɛ bɔra yahutu la
eh, a ye o ɲɛnajɛ kɛ n'a ka kalandenw ye waati o waati n'a tun bɛ taa jerusalem
o de la a ka don laban dugukolo kan a ka ɲɛnamaya dugukolo kan

ka o kɛ o tamasi ye eti zffu sentutise a bɛ mɔ de se ka shɛfɛ purpe a bɛ o de kɛ k'a fu ɲɛna ko a ye nin kɛ k'aw hakili jigin ne ye fɛn fɛn kɛ aw faw ye ne ye fɛn fɛn kɛ aw ye ani bɛna fɛn fɛn kɛ gilisi ye Mɛ an ko nisɔn kɔsɔn ne pa sɛbɛnbɛnlima de la sen tɛ sama
ni an ka anw anw dulon bɛ layidu kɔrɔ o kalan anw ka mun bɛ nin kalanko la di bɛ se e di ka tu se son son de son a v u nin yɛrɛ perezsan ka son ɛ euru sula tan b'a fɔ ko nin ko bɛɛ lajɛlen tun ye ko nataw tamasiɲɛ ye Et ensuite, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 5 que Christ a été immolé et c'est notre Pâque. Eh, ani eh, korɛntikaw fɔlɔ sura duuru la eh, ciden paul bɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko krista fagara o de ye anw ka tɛmɛkan saraka ye c'est-à-dire notre passage de la mort à la vie o de ye anw ka bɔ saya la ka na ɲɛnamaya la et c'est là nous allons voir toute la signification spirituelle

Ɛ ni ɛ paki kɔni kɛra jamakulu fitinin n'a nana jamakulu fitinin de kama ɛ Yesu Krisita nalen ka kɛ ɛ saraka ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ni a bɛ na wagati min na diɲɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ o tɛmɛkan seli kɛ. Et par ce sacrifice de l'agneau pascal comme au temps des Égyptiens nous allons passer de la nous sommes passés de la mort à la vie ani o tɛmɛ ka saraka hkumu kɔnɔna i n'a fɔ a kɛra siradenw fɛ cogo min na an bɛna tɛmɛ bɛna kɛ an ka so kan ka bɔ saya la ka na ɲɛnamaya la o de bɛ o de ye paki nafa ye ka tɛmɛ ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ka dugukolo kan
a bɛp mali tɛ tu tan tɛ pur que ni psɔn pase de la ptigi tɛ duse a la libite de lafi mɔgɔ kelen ye eh, bɛɛ lajɛlen ka jurumu sara ta walisa an ka se ka bɔ jɔnya na ka na hɔrɔnya na ka bɔ saya la ka na ɲɛnamaya la. Même quand Dieu voyait le sang sur les linteaux des, des Israélites, Eh, o cogo kelen na ni ala ye eh, joli ye eh, israɛlidenw ka soda konw na wagati min na par la foi et Eh. l'acceptation de ce sacrifice de Jésus, nous sommes marqués par son sang. Et quand Dieu nous voit, son jugement ne sont plus.

ɛ ni yɛrɛmahɔrɔnya nafan ka bon krista ma kosɛbɛ n'an y'a ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na a ye kɛlɛ kɛ ɛ farisiɛnw fɛ ɛ ɛ sɛbɛnnikɛlaw fɛ ani ɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ olu minnu tun b'a fɛ ka mɔgɔw bila ɛ diinɛ jɔnya hakilina kɔnɔna na Parce que Christ immolé à la Pâque nous fait passer du joug du diable vers l'amour du Père. Dieu désormais est notre Père. Personne n'a payé pour ça.
Jésus l'a payé pour toi, il a payé pour moi. Ka da a ka kisa ale salen ale ye anw bɔ saya jɔnya la si tan ne ka jɔnya la ni o ye saya ye ka na ala ka ɲɛnɛma ala ka kanuya la mɔgɔ si tɛ se k' d aw ma ki ka saya na madenw
ala man jan anw na bilen
a bɛ anw kɔnɔ a sigilen bɛ anw kɔnɔ ala ni barika la
ala man jan anw na bilen Nous sommes, nous avons un lien de filiation éternelle avec lui. Eh, an kɔni ni ale dulonna ɲɔgɔn na badabada Dieu n'est plus seulement un Dieu qu'on doit vénérer avec beaucoup de peur. Eh, ala tɛ eh, ala kɔni ye mun ni a kan ka bato bilen ni siranyaba ye Le Christ immolé fait de lui un père pour chacun de nous. Eh, krista mun eh, krista mun fagara eh, kɛra tɛmɛnkan saraka fagalen ye o ye eh, an bɛɛ lajɛlen kɛ a den ye Un père qui nous aime.
Fa min a bɛ an kan bɛkisɛsalibrɛ tɛ z bipse fa ye an hɔrɔnya ka bɔ jurumu jɔn na pɛrerkisɛsalibrɛ de la katifit dela mɔ fa ye anw hɔrɔnya ka bɔ saya jɔn la izalibrɛ de tɛnɛnsan a ye anw hɔrɔnya ka bɔ dibijugu masaya la ka na kɛnɛ ye masaya la eee kunfɛ de san bɛki la tɛ lamɔ e tɛ ne peut plus nous frapper, c'est ça la réalité. Anw datugulen ni Yesu Krista joli senuma ye badabada saya tɛ se ka anw sɔrɔ bilen o de ye tiɲɛ ye. Nous disons cela mais nous ne comprenons pas. An bɛ o fɔ nka an t'a faamuya. La mort éternelle ne peut plus nous frapper comme la mort a frappé les Égyptiens parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Badabada saya tɛ se ka anw sɔrɔ bilen i n'a fɔ a ye Misirakaw sɔrɔ cogo min na ka d'a kan Yesu Krista joli b'an datugu. Mais plus que ça encore.

Son sacrifice tu es marqué par son sang danfara si t'a la i ka kɛ danaba ye mun ye san ba kelen kɛ walima mun ye tile damadamani k'a la nka an bɛɛ lajɛlen ni taamasiyɛn dara an bɛɛ lajɛlen de kan badabada c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait crier qui pourra me séparer de l'amour de Dieu o de la eh, ciden Paul kun bɛ se ka pɛrɛn k'a fɔ ko mun bɛ se ka ne fara ka bɔ Ala ka kanuya la
Hali ni diinɛ dantɛmɛwale tigilamɔgɔw ye ne kunkolo tigɛ u ye kunkolo kelen de tigɛ nka u ye a teliya walasa ne ka taa ala ka badabada masaya la
o de la ne tɛ se ka faamuya cogo si la danaba mun bɛ siran saya ɲɛ nka adamaden ko don a bɛ faamuya
hali ni ne yɛrɛ fana man kɛnɛ n bɛ boli ka dɔgɔtɔrɔ Jacques sɛgɛrɛ walasa a ka n furakɛ. Vous voyez le paradoxe? Je veux aller au ciel mais en même temps je ne veux pas mourir aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a kow la dɛ u bɛ ɲɔgɔn sinaya cogo min na ɛ ne b'a fɛ ka ne b'a fɛ ka taa sankolo la nka ne bɛ boli bana ɲɛ ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ. Chaque fois que je pars chez Jacques je demande à Jacques est-ce que c'est grave? Non mais c'est parce que je ne veux pas mourir c'est pourquoi je demande si c'est grave. Waati waati ni sera zan fɛ fana maa ɲininka yalala bana in ka jugu wa ka da kan t'a fɛ ka sa de sa o lamɔ fɔ e su nka don e lapoorop la mɔn e tɛ gɛn p n'u kisɔn marikɛ' sa de layi i mun a taa don dɔ an na kɛ i ko cioli y'a fɔ cogo min na Saya kɔni ye tɔnɔ ye anw ma anw minnu ni Yesu Krista ka taamasiyɛn b'an kan. Nous sommes préservés et graciés par l'agneau immolé. Anw maralen don ni ka nɛɛma ee ka anw hɔrɔnya ee Ala ka sagaden mun fagara kosɔn. Nous célébrons donc la fête, c'est un ordre de célébrer cette fête de Pâques. Ɛɛ ka ee

C'était foutu pour nous nka ni Yesu kɔni tun nana ni a tun ma taa fagali jiri kan gengenjiri kan an kɔni o tun tɛ nous étions destinés à l'oppression o tun ye a banlen ye an tun bɛ to badabada jɔnya la nous étions destinés à l'oppression du péché et de la mort an kɔni tun bɛ to sa badabada eh, jurumu ka jɔnya la mais Christ a décidé qu'on puisse l'égorger à notre place nka eh, Kirisa sɔnna ale ka faga anw nɔ na et il est dit il a fait sans ouvrir la bouche

Ɛɛ an b'a ye o de la mun yeana yeana batiseli kelen kɔni ale kɛlen ka o faamuya k'a fɔ ko tɛmɛlenw tamasiɲɛ de don a ye ye suntɔ a ko nin ye ala ka sagaden ye minnu bɛ an ka jurumu bɔ an na pa que layi mɔnɛ fa la zep e tɛ ni ma ki e tu i tu karatatisi kuruurse la Ka da kan sagaden fagalen euru fɛ n o ye yahutu fɛ ye o tun ye ki ɲɛbila ye o tamasi laj de bɛ e san bi fo ki e o fɛ san fo sagaden tun kan ka kɛ nɔtan ye ki nana ka a yɛrɛ di ka kɛ saraka ye nɔsi tun tɛ a la jurumu' la pye sapte e de fɛsi dususi ta di

ka se tan ni kɔnɔntɔn ma un Pierre un dix-huit dix-neuf k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw ma kunmabɔ ni fɛn tolitaw ye i ko wari ni sanu ka bɔ aw taamacogo fufafu la aw kalanna o min na aw faw fɛ nka aw kunmabɔra ni kirisa joli ye o ka fisa fɛn bɛɛ ye ale kɛra i ko sagaden nɔsi t'a la nɔgɔyɔrɔ t'a la ala ka duba a ka kuma toute sa vie terrestre Jésus même aux yeux des des observateurs les plus hostiles Il fut impeccable Ɛɛ Yesu a ka ɲɛnamaya la, hali mɔgɔ minnu ni o tun ye seerew ye minnu bɛ k'a lajɛ, hali a ko man di minnu ye, bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko a taamacogo fiɲɛ si tun tɛ a la. Tout en étant mis à l'épreuve, il n'a pas bronché. Hali k'a sɔrɔ a donna kɔrɔbɔli la, a ma yɔgɔyɔgɔ. Jusqu'à ce que les scribes même vont dire, mais il nous defie, cet homme il est sans défaut. fo sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ bɛ taa k'a fɔ ko nin kɔni bɛ ka anw kɔrɔbɔ ni cɛ kɔni hali fiɲɛ foyi tɛ a la mɛ i fa ke la balo tɛ de sa p de sa p mali tɛ tu tan cɛ nka fɔ ala ka ko bolodalen o tun ka dafa ala ka fɔlen bɛɛ lajɛlen tun ka dafa ili ye ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye segufi
anreptɔ bɛ Allez-y, lire ça dans Luc 11, 53 à 54. Eh, ni aw b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ halisa o la a bɛ taga eh, luka sura tan ni, eh, kelen a verset bi duuru ni saba ani bi duuru ni naani kalan. Et dans Jean 8, 46, voici ce que lui-même il va dire. Eh, yohana sura seegin a verset bi naani ni wɔɔrɔ la a yɛrɛ bɛ mun fɔ o filɛ qui d'entre vous me convaincra de péché Eh, ko jɔn aw cɛma na eh, jurumu ne jalaki jurumuko la Si je dis la vérité, Pourquoi ne vous croyez-vous pas Ni ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye mun na aw tɛ da ne la Même Pilate, le chef, le chef euh, politique de son temps, a été émerveillé par Jésus. hali pilate o mun kɛra eh, ɲɛmɔgɔ ye eh, o wagati la politiki ɲɛmɔgɔ don ale yɛrɛ kabakoyara yesu la nin wagati la Parce qu'il dit, je n'ai vu aucune faute en cet homme. Car- Mais pourquoi vous voulez le crucifier ka da kan ale ko ko ma fiɲɛ si ye nin cɛ la mun na aw b'a fɛ a ka gengen

nka yahutu fana ka paki seli la o ye ka an hakili lajigin ala ka ɲumanyaw bɛɛ lajɛlen na ye Cette faveur qu'ils ont eue de Dieu pour les faire sortir de l'esclavage d'Égypte. ala ye o ɲumanya mun kɛ u ye ka u labɔ jɔnya la misira jamana kan Et pour nous chrétiens, elle symbolise ce que Jésus, l'agneau de Dieu, a accompli pour nous à la croix.

nka bi anw de ye a kunnaja sɔrɔ ka se ka ɲɛnamaya o nɛma la la
su minnu ni sagaden saraka la la don min na ni a ni bɔra a la wajibi la la la su min
fagara
badenw Nin ye kuma nafamaba ye sɛbɛla kuma don an man ka tulonkɛ kɛ cogo si la an ka dannaya la o fariya mun ni o kojugu mun kɛra a la gengenjiri kan nin kɔni o kɔni ye ko kabako ko don ko baw don

Gethsémané nakɔ la a kun ɲɛ bɛ an bɛɛ kelen kelen na a kun ɲɛ bɛ an bɛɛ kelen kelen na ka to Gethsémané nakɔ la an bɛna kɛlɛ mun bɛna ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma a tun bɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ɲɛda ye Gethsémané nakɔ la ka da a kan aw kun dara o kama kabini bi ma se gesemane a kun b'a dɔn ko adama fɔlɔ o kɔni ma se ka a ka baara ci min kalifara o ma ma o kɛ nka ni adama filanan n'o kun dɛsɛra a ka baara la dɔrɔn ko kun tiɲɛna
gesemane a kun b'a ye ko aw bɛɛ kelenkelen kun ye fɛn koba ye a bolo fɛn nafamaba y'a bolo o de la a kun bɛ sɔn ka a yɛrɛ saraka
Mun na tɔɔrɔ misɛnmani min b'an sɔrɔ ɲɛnamaya la an tɛ se k'o muɲu? Mun na an bɛ daji kɔrɔ kuma fɔ ɲɔgɔn kama wagati bɛɛ lajɛlen?
Mun na an tɛ an yɛrɛ di fo k'a kɛ ka an nɛgɛn walasa an ka baara kɛ Matigi ye?
Munna ni a bɛ fɔ k'a ye na an ka eh, ala bato a ye na an ka ala tanu a ye na an ka eh, seminɛri kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni b'i sen sulusala ten nɔ nka ale ye mun bɛɛ kɛ anw ye
ale sɔnna a fa k'a bila
A sɔnna mɔgɔw ka janfa ma mɔgɔ minnu u ɲɛnamayara n'a ye san saba kɔnɔ
aw bɛ k'a lajɛ kɛ Eh, dimansi o jamaba min kun bɛ eh, k'a kunbɛn k'a bilasira k'a fɔ ko ozana dawuda denkɛ mun natɔ filɛ an b'e bato
eh, aw b'a dɔn yesu ye mun ye
a ye mɔgɔw ka filankafoya de ye hali bi fana halisa yesu krista a bɛ an ka filankafoyaw ye
Eh, an b'a fɔ an da la ko yesu an b'i kanu nka ni a sera ko ka baara k'a ye an bɛ eh, bɔcogo sɔrɔ an yɛrɛ ye cogo bɛɛ lajɛlen na
eh, anw kɔni bonyana an yɛrɛ bolo ka tɛmɛ yesu krista kan n'a fɔra ko ka n'a bato an bɛ cogoya sɔrɔ bɔda sɔrɔ an

yesu krista a dusu bɛ kasi k'a sabu kɛ anw ye nka gestemane ye eh, o su eh, sumalen kɔnɔna na ka d'a kan eh, nɛnɛ wagati kun don nɛnɛ tun bɛ yen ale kelen kun jɔlen bɛ saya ɲɛkɔrɔ saya kama ale kelen kun jɔlen bɛ a fa ka kanuya ɲɛkɔrɔ
a kun bɛɛ ye ka anw bɛɛ lajɛlen kelenkelen de nɔyɔrɔ ta eh, jɔyɔrɔ ta n bɛna mun kɛ
eh, anw dannabaw an tɛ o de faamuya an kan k'a dɔn yesu krista kɛra jurumu ye anw nɔ na eh, aw b'a dɔn o kɔrɔ dɔn wa
Ee o kɔrɔ y'a yira ko ala den min ka senu ko o kɛra jatɔyakɛla ye o de ye jurumu ye ale kɛra zon ye a kɔrɔ ye o de ye
a kɛra jurumu ye a kɛra jurumu ye fɛn o fɛn nɔgɔlen don a kɛra o de ye o de la fa fana ye a bila munna
a kɛra e kosɔn o kɛra ne kosɔn kun jumɛn na ka da kan a kun falen bɛ kanuya la ka ɲɛsin e ma ka ɲɛsin ne ma ka ɲɛsin a fa ma ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma hali minnu ma bange fɔlɔ
A bɛ fɔ saya sera misirakaw ma don min na u den fɔlɔ fagara su min na a fɔra ko ɲangata dɔ binna kiri binna a kan o su quand tu vas te lever pour partir à la maison n'i bɛ wuli ka taa so quand ici tu n'as rien compris n'i ma foyi faamuya a to i hakili la kiri binna a kan ne nɔ Eh, o de la fa bɛ se ka yafa an ma eh, wagati sera bɛɛ lajɛlen ka i jɔyɔrɔ ta
eh, wagati sera bɛɛ lajɛlen kɔni ka i ka danaya minɛ sɛbɛ la wagati sera sa an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ di a ma an ka ɲɛnamaya la ani an ka egilisi kɔnɔ
Yesu ma na ka jɔyɔrɔ ɲini a nana k'a jɔyɔrɔ di sitanɛ ma nka a kun bɛ ka kɔnɔnli kɛ ka jɔyɔrɔ belebele sɔrɔ min ye jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ta ye a fa nka an bɛ mun kɛ bi egilisi kɔnɔ an bɛ wagati bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ
an bɛ eh, nafaba di an yɛrɛ ma eh, jɔyɔrɔ la ka taa k'a sɔrɔ jɔyɔrɔ ye tɛmɛta ye jɔyɔrɔbaw kan ka na ni an ye hakilina kɔnɔ min bɛ a to an b'an yɛrɛ majigin eh, ni ka yɔrɔ di tɔw ma ka kɛ ka baara kɛ u ye
tiɲɛ don krista sara fagara anw ye
Eh, a farikolo la a ɲɔɲɔna c'est pourquoi il va dire celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et c'est vrai o de la a b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ne sogo dun mɔgɔ min bɛ ne joli min o tigi na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ tiɲɛ don et je le ressusciterai un jour eh, ni ne na o tigi lakunu don dɔ la c'est pourquoi le christianisme c'est une religion d'espérance eh, o de la danaya danaya ye diinɛ diinɛ mun ni jigiya de b'a kɔnɔ
Ɛ a ka kɛ bana la i ka sa bana fɛ walima i ka sa dɔ k'i faga walima i ka accident kɛ ka sa
nin jigiya ka kan ka an bɛɛ lajɛlen dusukun de lafa ka o ɲɛnamaya k'a dɔn ko ko don dɔ la an na kunun ɛ ni sitanɛ nana a b'a fɔ karamɔgɔ
a filɛ mun don

Ɛɛ aw bɛ miiri ni an tun bɛ layidu kɔrɔ wagati la nin cour kɔnɔna bɛɛ lajɛlen tun bɛ fa sagadenw na
anw ye ga joli ye dawudabugu egilisi kɔnɔ
Ɛ aw bɛ aw ka miiri o la dɔrɔn o saga baden bɛɛ lajɛlen ko muru bɛ ka ta k'u kantigɛ joli kasa ni sagabo kasa an bɛ o bɛɛ lajɛlen mɛn o saga bɛɛ lajɛlen fagali la nka yesu ko ko ayi ko ne ye n yɛrɛ di o b'a bɔ nka o de la an k'an hakili jigin ciden paul ka nin kuma na
ni n ye o kuma fɔ n kɔnna k'o kuma fɔ

Nka o kana bali musow a ye dumuni duman kɔni tobi ka d'an ma
n tɛ ka nin kuma fɔ n'aw segira so aw k'a fɔ cɛw ma ayiwa karamɔgɔ emmanuel ko ko dumuni ko in ko nafa t'a la nafa b'a la dɛ

Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu. Eh, o de la yona batiselikɛla a ye yesu natɔ ye wagati min na a pɛrɛnna k'a fɔ ko ala ka sagaden natɔ filɛ Et l'agneau en question est une référence à l'agneau de Pâques qui est offert en sacrifice pour le péché. ani o sagaden o bɛ eh, sagaden min tun bɛ kɛ paki saraka ye a bɛ o de taamasiyɛn yira L'ancienne al- alliance était une figure layidu kɔrɔ ale tun ye layidu kura tamasiw bɛɛ lajɛlen jirali ye e pep de lase ali pfe a tarawele pa ki foyitesi ani layidu kɔrɔ siya tun bɛ se ka da kiba duman nɛma kiba dumanuma la o bɛ yesisa la sɛ fɛsi madenw an k'i de k' a kun cɛsi se di n b'a fɛ ka nin fɔ

Ka d'a kan egilisi bangera gengenjiri de kan egilisi ni o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen egilisi n ko nin tɛ taabolo ko kuma tɛ dɛ ni na egilisi bangera gengenjiri de kan A bɛ kɔrɔ bɛ mun fɔ a bɛ kɔrɔ nin bɛ a kɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɔ
ka d'a kan gengenjiri kan siya kura bangera ɛɛ gengenjiri kan siya kura diɲɛ kura daminɛna
Eh, o faamuyali de fɛ ciden Paul b'a fɔ ko fɛn kɔrɔw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra kura ye eh, bi su in na i ka ɲɛnamaya lajɛ fɛn kɔrɔw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna sabu Krista sara gengenjiri kan ka kunun

pour que je puisse avoir une nouvelle vie remplie des dynamismes du Saint-Esprit. Eh, Krista nana ka sa gengenjiri kan ka kunu walisa ne ka se ka ɲɛnamaya sɔrɔ ɲɛnamaya galabu kɛnɛyalen eh, n ka eh, ka nisɔndiya o la. Christ est venu immoler à la croix pour moi pour que la tristesse qui couvrait ma vie

Wagati dɔ kɔnɔ k'an makun ka ala deli s'il y a une ou deux questions ni ɲininkali dɔw bɛ yen d'éclaircissement walasa ka faamuyali sɔrɔ
an bɛna o ɲininkali ta ɲininkali wagati don

Moi, je voudrais comprendre, est-ce que les Juifs alors, euh, célèbrent Noël aujourd'hui Et d'où est-ce qu'il tire son fondement Merci.
D'accord, donc Emile ka ɲininkali ko karamɔgɔ ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko n'an ye ala ka kuma lajɛ Noël seli ale ko tɛ fɔ yɔrɔ si ɔ ale b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ k'a faamuya yala yahutuw u bɛ Noël seli kɛ wa walima Noël seli yɛrɛ

Yesu bangeli seli kɛ. Une grande majorité des juifs ne fête pas Noël mais Noël est devenu commercial.
Ɛɛ yahutu fanba bɛɛ lajɛlen o si tɛ Noël ɲɛnajɛ kɛ nka Noël ko kɔni kɛlen bɛ jagokɛ ko don diɲɛ kɔnɔ bi. Noël est devenu beaucoup plus commercial.
Noël kɔni kɛra ɛɛ wariɲini sira ye. Et vous le sentez au Mali quand il y a la fête de Noël même les autres religions fêtent Noël avec nous. Ɛɛ ani parce qu'ils font du business. Ɛɛ ani a b'a ye hali Mali kɔnɔ yan Ni nɔgɔyali kɔni ko fɔra bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛnajɛ ka dinɛ wɛrɛw ka d' a kan jago caman bɛ ka waati la alazsi an deti nɔ pkp pazsi de fɛte nɔgɔya nka n tɛ'a fɔ fana ko nɔgɔyali seli ma ka kɛ la desisiy de fɛte nɔn2 tɛ depre deli de fɛte nɔn sen pan pap la a bi de kɛ diɲɛ

wagati de la hakilina minnu nana k'a fɔ ko ka falenw kɛ Israɛl tɛ bilen ala ka siya ye bilen nka egilisi de bɛ o nɔ na sisan alors qu'est-ce qui s'est passé à Constantin premier mun de kɛra Constantin premier ale ye mun de kɛ il a essayé de christianiser certaines pratiques paganistes taabolo dɔ tun bɛ o ala dɔnbaliw fɛ a y'a A lajɛ ko taabolo dɔw ta ka na ka na don kɛlɛcya k'u kɛ kɛlɛcya taabolo ye e i ma bi pase son fima son soli dumanma an kelenle dalen ka toli sisi kɔrɔ su ani o hakiliki u kɔni sinsinlen bɛ halisa katoliliku ka taabolo kɔnɔna na

ɛɛ hakili b'a la an taalen Israɛl min tun bɛ an bilasira an ka taamaw na, ale tun bɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Masiya makɔnɔ halisa, donc, anw ko bɛ min ma ko Yesu o ye nkalontigɛla ye olu bolo, donc, tu fais quelque chose avec laquelle tu approuves mais ils n'approuvent pas Noël, donc i bɛ fɛn dɔ kɔni ɲɛnajɛ kɛ i dalen bɛ fɛn min na donc olu ma da Noël ko yɛrɛ la, et les juifs sont scripturaires, ils ne font pas autre fête si ce n'est que les fêtes qu'il y a dans la bible pour eux ani yawutu u bɛ sinsin ɲɛnajɛ minnu sɛbɛnbɛlen don ala ka kuma kɔnɔ olu bɛ sinsin o ɲɛnajɛw de kɛli kan n'ofa de n'u la kiiriti pantan pap pur que fite zz mɛ sa sinfinkasiy o k'ale taa ez o fɔ a patapp a porofdisi la ladi n'o kɔni ale ye bɛnkan ye anw Kerecɛnw yɛrɛ fɛ ka nin ɲɛnajɛ kɛ bon an bɛna don a kuma ka a fɛsɛfɛsɛ siɲɛ wɛrɛ malheureusement nous mettons sous éteignoir la fête de Pâques qui est biblique par rapport à Noël ɛ ɲɛnasisi ko don an kɔni bɛ Pâques seli ko o kɛ ɛ ɲɛnajɛni ye ten dɔrɔn ɛ ni an y'a sanga ni Noël kɛcogo ye voici ce que je peux dire là-dessus n bɛ se ka mun fɔ a kuma kunkan o de filɛ nin ye fɔlɔ

o ye o ye danbaw ka hakilikilan dɔ ye kɔnɔnapri o taara e misɛw dɔn olu nana ka hakilila fana don yan e ka ya la
ni oɔnli jiri tɛ yen a bɛ ko nɔnli tɛ yen n ko n tɛ k'a fɔ ka bɛ ka ko kojugu kɛ dɛ mɛ i ko
nka i ka fɛnw bɔra yɔrɔ min na Ee u bɔra yɔrɔ min na fɔ i k'o dɔn Voilà, il ne faut pas célébrer les choses parce que c'est dans l'église, c'est de Dieu. C'est pas vrai. a kana ee, fɛnw ka u ta k'u yanga ten dɔrɔn k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ egilizi la a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye Je peux sortir tout un papier sur l'arbre de Noël. Ee, n bɛ se ka gafeba bɔ ee, Noël jiri in kun kan Et puis, les, les, les, les œufs. Vous savez, en Europe, il y a les œufs de Pâques. Il y a les œufs de Pâques ani fanw fana a b'a ye k'a fɔ ɛɛ tubabula u bɛ fɛn dɔ kɛ Noël fanw donc et les œufs de Pâques est une ancienne pratique paganiste dans l'empire babylonien ɛ o fana o fanko fana o ye hakilina ye hakilina min ni a bɔra Aladɔnbaliw fɛ yen nɔ Babylone si vous partez en Europe si vous partez aux Etats-Unis Il y a les œufs de Pâques un peu partout dans les magasins à ce moment même. Ni aw, de toutes sortes de couleurs. Eh, ni aw taara Les œufs de ni aw taara eh, Europe jamanaw kan a b'a ye eh, o yɔrɔ caman na u bɛ fɛn mun yira ko paki fan olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na donc kɔnɔfan jatew don donc u bɛ u labɛn ka bila donc fɛn dɔw kado b'a dɔw kɔnɔ fɛn caman bɛ yen nɔ mais a hakilina bɔra danabaliw de la. Merci Seigneur, les missionnaires nous ont pas amené ça. Sinon on allait aussi adapter ça comme nous on adapte. A barika Ala ye missionnaires kɔni ma na n'o ye nɔntɛ an b'o sira fana minɛ. Nous on adapte tout.
Le missionnaire a fait, nous on fait aussi. Eh, fɛn o fɛn kɔni an b'a fɔ missionnaire mun k'an b'o kɛ. Sans savoir quelle est l'origine de ces choses là. K'a sɔrɔ an tɛ a ko jujɔn dɔn. Heureusement ils n'ont pas amené les œufs de Pâques. Je sais même pas où on allait trouver ces œufs là. ayiwa donc euh, a kɔni kɛra kunnaja ye u ma na n'o hakilina ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn n'an b'o sɔrɔ yɔrɔ mun na. Et les œufs de Pâques sont faits avec le chocolat.
ani o paki eh, o fan mun ko bɛ fɔ fana n'a bɛ dilan i ko sɛfan a bɛ dilan ni sokola de ye. si vous partez actuellement en Europe les enfants passent leur temps à colorer les, les œufs il y a toutes sortes de il y a toutes sortes de couleurs et ce sont les œufs de Pâques. ni a taara tubabu jamana kan sisan a b'a sɔrɔ u bɛ ka o fɛn eh, tamasiyɛnma caman ta ka couleur caman kɛ a la. ça c'est vraiment horrible pour les juifs. Et ils ne supportent pas ça du tout. Yahutu kɔni tana ye o yeli ye o kɔni man d'u ye cogo si la. Ils ne veulent pas qu'on puisse pervertir ce qui est pur, ce qui est saint et qui vient de Dieu par eux. Mun ye senuma ye u t'a fɛ u k'a yɛlɛma cogo si la ka o cogo tiɲɛ.
Je vais vous inviter à un temps de prière maintenant pour terminer, avant de donner la place à Jacques. Eh, n bɛna eh, an bɛɛ lajɛlen wele an ka don deli wagati dɔ kɔnɔ sisan yanni n ka yɔrɔ di Jacques ma. J'aimerais qu'on puisse se rappeler de cet agneau qui a été immolé pour nous.

Vraiment ce que Jésus a fait pour nous à Pâques.
Ani sini ni a y'a ye fana an bɛna kuma eh, Yesu joli ko kan a bɛna a ye tiɲɛ na eh, Yesu ye mun kɛ an ye Paki senfɛ. On peut prendre quelques minutes ensemble. An ka eh, miniti damadamani ta ɲɔgɔn fɛ. Tu peux aussi dire merci à Dieu pour son amour pour toi. I bɛ se k'a fɔ ala ye fana ko a barika a ka kanuya ye ka ɲɛsin ma i bɛ se k'a fɔ yesu ye fana a barika ye i ye sarali minnu kɛ ne ye ne tun tɛ se ka o sara i
bɛ se k' a fɔ yesu ye fana k'a ka yafa i ma ka i ka ka ko bila kɔfɛ ni i ka fangafɔya À donner ta vie pour te servir ɛɛ i ka nin ɲininkali kɛ i yɛrɛ la Yesu sɔnna ka a ni di e kosɔn yala e bɛ sɔn e labɛnnen bɛ ka i ni di ka baara kɛ a ye wa? Et peut être ce soir c'est une occasion pour toi de lui demander pardon pour tes négligences pour tes pour tes standards que tu mets au dessus des standards de Jésus Ɛɛ lala a bɛ se ka kɛ ee i bɛ se ka yafa deli a fɛ bi fana sabu i ye ko caman kɛ bolokɔfɛfɛn ye ani i ye i ka hakilinaw bila a ta sanfɛ yɔrɔ caman na.

Mais je ne savais pas que tu me penses, tu pensais à moi à Gethsemane. Eh, e bɛ se k'a fɔ fana ko eh, Yesu ye e kun t'a dɔn k'e nafa ka bon tan nka eh, ni e bɛ ka miiri a ye tɔɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen kɛ ye Gethsemane. Et ce que nous sommes en train de vivre ce soir est en corrélation avec ce que nous avons entendu dimanche. Parce que Marie avait été délivrée par Jésus. An bɛ mun fana an bɛ m minnu kɛ bi o ni jamasi tɛmɛnen an ye minnu mɛn u bɛɛ lajɛlen dulen bɛ ɲɔgɔn na sabu maria ma ala ye a hɔrɔnya te mɔn ye sa gatiti ale ka denzz pa faz de pafej ani
Mariti a tun tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ fo k' a ka ŋaniya ɲumanya ani ka Yesu ka ɲuman dɔn a ye ni a ka nin wusulan sumajalan duman ye. Prions. An ka ala deli